balimaw ani ɲakuma n ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye an matigi yesu krista tɔgɔ la an bɛ ala deli ko a ka hɛra a ka kanuya ni a ka nɛɛma o ka kɛ aw bɛɛ kelen kelen kan an matigi yesu krista tɔgɔ la nin waati la an b'a fɛ ka taa ɲɛ ka dɔ fara an ka baro kan nin waati la an bɛna kuma min kan o bɛ ɲɛsin cɛnimusoya ma ayiwa e min bɛ lamɛnni na waati na ka i to i ka sigida la an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ nin ye i kɛra kamalen ye i kɛra bogotigi ye o ye nin ye yala i bɛ cɛnimusoya kun dɔn wa mun y'a to ayiwa ala ye cɛnimusoya ka o don buna adamaden la n b'a dɔn k'a fɔ ko eh, tuma dɔ la i bɛ se ka jaabili caman di o ko ta fan fɛ kamalen npogotigi an b'a k'a fɔ ko bi bi in na mɔgɔ caman bɛ miiri ko cɛnimusoya o kɛra eh, nɛgɛ ye min bɛ adamaden farikolo la ani i n'a fɔ nɛgɛ don min bɛ an farikolo la a dagalen bɛ ka o nɛgɛ ka a ɲɛnabɔ tuma o tuma ni a nana jɔ ani o bɛ na ni mɔgɔ dɔw ye ayiwa ka u yɛrɛ di cɛnimusoya taabolo sifa bɛɛ lajɛlen ma awɔ dɔw bɛ miiri k'a fɔ ko i n'a fɔ ni kɔngɔ bɛ i la i bɛ dumuni kɛ cogo min na o cogo la fana ni cɛnimusoya nɛgɛ donna i la i b'a kɛ dɔw bɛ miiri i n'a fɔ minnɔgɔ bɛ i minɛ cogo min na i bɛ ji min o cogo kelen na fana ayiwa ni cɛnimusoya nɛgɛ donna i la i bɛ a kɛ ani i bɛ a ɲɛnabɔ awɔ an bɛ se ka ɲininkali min sɛmɛ an na tiɲɛ don eh, cɛnimusoya o kɛra nɛgɛ ye min bɛ an farikolo la nka yala a daganen bɛ ayiwa ka cɛnimusoya kɛ wagati bɛɛ wa yala a daganen bɛ ka cɛnimusoya kɛ ni mɔgɔ sifa bɛɛ lajɛlen wa ala bɛ mun miiri an bɛɛ kelenkelen ta fan fɛ a kɛlen ka an da ka o nɛgɛ don an na ka an dilan o cogo la k'an farisogo yɔrɔw ayiwa ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ waati jumɛn bɛnnen don cɛnimusoya ta fan fɛ an b'a fɛ ka jaabili eh, damadamani di o ko ta fan fɛ yala a daganen bɛ e min ye kamalen ye e min ye bogotigi ye ka si ni i terikɛ ye wala ka si ni i terimuso ye k'a sɔrɔ a bɛ a ka kamalenya waati la hali k'a sɔrɔ a ma don furu la wa mun y'a to ala ye nin ko dabɔ awɔ fɛn fɔlɔ min bɛ yen an kan ka min faamu o ye nin ye ko ala ye cɛnimusoya kow sigi sen kan walisa cɛɛ ni musow u ka o ko kɛ furu hokumu kɔnɔ mun na an bɛ o fɔ n'an bɛ jenɛsi kitabu kalan a sura fila vɛrse mugan ani naani o b'a fɔ an ye ko o de y'a to cɛɛ na a fa ni a ba bila ka nɔrɔ a muso la u na kɛ farisogo kelen ye a fɔlen bɛ ka jɛya nin yɔrɔ la ko cɛɛ na a fa ni a ba bila o b'a yira k'a fɔ ko waati dɔ bɛna kɛ ye i kɛlen kɔ ka kɛ kamele ye i kɛlen kɔ ka kɛ sunguru ye waati dɔ bɛna kɛ ayiwa i bɛna bɔ i balimaw la ani i bɛna fara i furuɲɔgɔn kan aw na kɛ ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn muso ye donc ala y'a dabɔ walisa cɛɛ ni muso hali k'a sɔrɔ u ko ka di ɲɔgɔn ye farikolo ta fan fɛ ayiwa o kanuya o ka sɛbɛtiya wala o ka basigi furu hukumu kɔnɔ o kɔrɔ ala ye cɛnimusoya di u ka u ka kanuya jira ɲɔgɔn na o ko ta fan fɛ ala b'a fɛ ayiwa o cɛnimusoya a ka tɛmɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hokumu jɛlen min kɔnɔ hokumu bɛnnen min kɔnɔ o ye furu de ye donc furu de hokumu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko cɛnimusoya a ko a dagalen bɛ mɔgɔ fila min y'a latigɛ ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ka u si ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ k'a fɔ ko o waati la cɛnimusoya a ko a labɛnnen don fɛn wɛrɛ min bɛ yen o ye ko cɛnimusoya fana bɛ yen walisa ka bangeko ka a nɔgɔya ala ye danni kɛ waati min na a ko ayiwa a ye bugu ka dugukolo fa ani walisa ka o ko o fɛɛrɛ ka o waleya ayiwa ala ye a di cɛɛ ni muso ma u ka kɛ ɲɔgɔn furukɛ ani ɲɔgɔn eh, furumuso ye o de la denw o bɛ bange ani o de kosɔn a ka kan cɛnimusoya a ka kɛ furu hukumu kɔnɔ ni a ma kɛ furu hukumu kɔnɔ an bɛ k'a fɔ ko ayiwa kɔlɔlɔ caman olu bɛ se ka sɔrɔ a la ni a kɛra furu hukumu kɔnɔ min jɛlen don ni denko nana bɔ a la an bɛ k'a fɔ ko o denw olu bɛna kɔrɔbaya u bɛna ɲɛnamaya fa ani bamuso kɔrɔ ani o ye koɲuman koɲumanba ye awa cɛnimusoya fɛn ɲumanba de don nilifɛn de don ala ye o min di i ma ani i kana miiri k'a fɔ ko min ka di i ye i bɛ o kɛ ni a ye hali k'a sɔrɔ i ye sunguru ye hali k'a sɔrɔ i ye kamele ye kana miiri k'a fɔ ko min ka di i ye i bɛ o kɛ ni o ni cɛnimusoya ta fan fɛ a dagalen bɛ furu de hukumu kɔnɔ i kana i ka ɲɛnamaya tiɲɛ a to nin waati la ayiwa i ka i ka ɲɛnamaya kɛ senumaya kɔnɔ cogo min na ni i nana furu i bɛ se ka cɛnimusoya kɛ cogo bɛnnen la o ye weelekan ye an bɛ min bila i la sɔn ayiwa k'i ka cɛnimusoya k'a labaara cogo bɛnnen la cogo min na nɔɔrɔ ani ala bonya bɛ da ala tɔgɔ kan ala ka i dɛmɛ i ka i yɛrɛ minɛ fo ka don furu so kɔnɔ yesu tɔgɔ la amina